Wawas Fumu liyenda bwa ndi nkhani? Nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene amadya beans za apongozi zake. Mnyamata ameneyu zina lake ndi Brave. Brave amachokera ku Nkhotakota. Brave adakwatirana ndi mtsikana amene amatchedwa Tawana. Tawana ndi Brave kanayambika ngati kachibwenzi. Zotsatira zake adakwatirana. Atakwatirana china chilichonse chinali bwino. Nde amakhala makhala makhala makhala mpakana Tawana adatenga mimba. Atatenga mimba china chilichonse chinali bwino. Amakhala makhala nde atafika nthawi yoti abereke, zotsatira zake Tawana anapanga chiganizo choitana mayi ake ndi cholinga choti akhale naye pafupi mu nthawi imene akubereka. Mayi ake adafika ndipo amakhala ndi Tawana limodzi mpakana tsiku limene anapita ku chipatala kokabereka. Atabereka Tawana anabwera kunyumba komano malamulo a chikhalidwe chawo amanena kuti mkazi ngati wabereka, sakuyenera kukhala limodzi ndi amuna ake, amayenera kuti Tawana asinthe room apite ku room ina kapena Brave achoke ku room uko apite ku room ina. Zotsatira zake Tawana adapita ku room ina kumene amakhala. Mayi ake ajanso adali ndi room yawo. Mayi ake aja ankangomthandiza Tawana ndi ntchito za pakhomo. Koma munthawi imene amakhala ndi Tawana adayamba kumugwiragwira Brave. Adayamba kumpanga seduce Brave. Brave akapita ku kitchen mwina akatenga china chake mayi ake aja amamumenya matako ee mpongozi wanga kumamuitanira timawu togomedwetsa ee be kampongozi kanga ka izi ndi izi ndi zimene amakamba koma brave ankangoona ngati kuti mwina apongozi ake aja ankangokamba nthabwala tsiku lina usiku akugona munali mu february pa 26 apongozi ake aja adachoka ku chipinda kwawo adapita ku lumu kwa brave Anakaodika pakhomo Brave atatsegula apongozi aja adamuuza Brave kulumu kwangaku kuveka sound ngati kuli munthu ndikuopa kugona ndekha chonde ndilole ndipange zotsatira zake Brave anati ok yabwino Brave anatenga zofunda zake anakagona pa balaza apongozi aja anagona kulumu kuja mpakana mammawa china chilichonse chinali bwino amakhala makhala tsiku linanso chimodzimodzi apongozi ake aja anabwera ndi uthenga omwe uja kulumu kwangaku kuveka sound Chonde ndilole ndigone kulumu kwakoku. Bravenso adachoka adakagona pabalaza. Apongozi aja anagona mpakana mammawa. Nde amakhala amakhala izi ndi izi tsiku linanso chimodzimodzi. Anabweranso ndi nkhani yomwe ija. Zotsatira zake Brave anati aah lerolo nde aah sinditani sindikagona pabalaza ndatopa nazo zimenezi. Anauza apongozi aja inuyo gonani pabedi ineyo ndigona pansi. Apongozi aja anati okay chabwino. anagona pa bedi ye uja poganiza chonchija ankaona ngati apongozi aja anena kuti ah ineyo zocheza sindingagone pa bedi kulibwino ndibwerere kulumu kuja ankafuna awakanize koma apongozi aja adavomereza kugona pa bedi ye uja kugona pansi atagona mpaka na mammawa kudacha ndekumakhala makhala makhala tsiku linanso anabweranso chimozimozi kulumu kwangaku mwakuti mwakuti brave anapanga chiganizo chopita kulumu kuja atafika kulumu kuja sadamve china chilichonse Kenako adawafunsa apongozi aja, Mukuti ku lumu kunoku kumaveka sound. Sound yake yotani? Apongozi aja anakanika kulongosola. Zotsatira zake Brave anangoti okay chabwino tiyeni mukagone ku lumuko. Adapita ku lumu kwake ndi apongozi aja limodzi. Atafika ku lumu kuja apongozi aja anamuuza Brave, udziwa chani? Iwe gona pa bedi ine ndigona pansi. Brave anati okay chabwino. Koma zimene zimachitikazi mkazi wake uja samadziwa china chilichonse. Brave anagona pa bed. Iwo aja anagona pansi. Anadzuka usiku anamuuza Brave pansipa pakuzizira ndifuna ndigone pamwambapa ndi iweyo. Brave anali odabwa pozindikira apongozi ake akuyankhula mawu amenewa. Zotsatira zake adawauza kuti okay chabwino. Anagonera limodzi zotsatira zake apongozi aja adayamba kumgwiragwira. Brave-nso nanga apanga chichani? Adayambanso kuwagwira apongozi aja mpakana adayamba kudyana. Atayamba kudyana chonchija chinasanduka ngati chizolowezi. Nthawi zonse mkazi wake akachokapo amadya beans. Mkazi wake akakhala zoti amadya beans. Ndiye mpakana mkazi uja adachira. Atachira bwinobwino, apongozi aja anapanga chiganizo chopita kwawo chifukwa choti mkazi uja wachira. Ndiye anapita kwawo kuja sanathe week anapanganso chiganizo chobwerera. atabwerera kunyumba kuja adafika adamuuza mwana wawo ine ndifuna ndikhale kuno kwa mwezi mwana uja ananena kuti ngati brave alibe vuto ndi zimenezi inenso ndilibe nazo vuto mungathe kukhala ndinu mayi yanga sindingakukanizeni anati okay chabwino bravenso anavomereza adayamba kukhala ndiye nthawi zonse mwana uja akapita ku ntchito mayi aja amatsalira ndiye brave amapita ku ntchito zotsatira zake amabwerera kupita ku nyumba kuja kumakadya binzi za mayi aja mwana uja samadziwa china chilichonse nde tsiku lina padali pa 6 mwezi watha mwana uja adapita ku ntchito atapita ku ntchito akuwekha akuwekha adayiwala failo ina mnyumba mwake zotsatira zake adapanga chiganizo chobwerera kupita ku nyumba kwake atafika ku nyumba kuja anapeza kuti brave galimoto yake ili panja atalowa mnyumba anapeza brave ali kuchipinda kwa mayi yake kumene amakhalako mayi yake ndi mayi yake mayi akewo ali mbulanda Brave-nso ali mbulanda. Zotsatira zake mkazi uja anali odabwa pozindikira kuti Brave amagonana ndi mayi ake. Kenako adauza mayi ake aja, Amayi, sindimayembekezera kuti inuyo mungandipange chipongwe chimenechi. Sindimayembekezera kuti inuyo mutengapo gawo poononga banja langa. Apapa mwandilakwira. bola munakakhala mupanga chibwezi ndi munthu wina anapitanso kwa Brave Brave anamuuza kuti iwe zimene wapangazi wandilakwira kwambiri bola unakapanga chibwezi ndi wina wake ndikanavomereza zikadandipweteka komabe ndikadakukhululukira koma kupanga chibwezi ndi mayi yanga apapa wandiukira kwambiri ndipo kuyambira lero iwe ndine banja latha komanso inuyo amayi inu ndine palibe ubale wina uliwonse chonde ndiiwaleni